Salut les amis eh, an ka bi video kɔnɔ an bɛna kuma mali ka décentralisation de kan n'o ye ka mara segin so ani an ni burudamaw ye bɛnkan sɛbɛn min signé ni o yɛrɛ blokelen don bi eh, politiquement dɛ n m'a fɔ militairement mais politiquement blocage minnu b'a la n bɛna olu de ɲɛfɔ aw ɲɛna nin video kɔnɔ mais yanni n ka don o detailw la il faut que i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ka décentralisation ko yɛrɛ o daminɛna en 1992 de hali ni k'a sɔrɔ depuis an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta tuma min na décentralisation ko kuma tun bɛ an ka constitution kɔnɔ mais k'a lawaleya o baaraw daminɛna 1992 de donc n bɛna o fana ɲɛf'i ɲɛ la o détails kɛra cogo min na allez c'est parti Eh, n'i ye a ta k'a lajɛ eh, mali bɛ don demokarasi la tuma min na 1991 a wulikajɔ fanba fɔlɔfɔlɔfɔlɔ dɔ tun ye décentralisation ko ye n'o ye mara ka segin so mara ka segin so parce que kabiri mali yɛrɛ y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fo ka na se 91 ma mali tun centraliselen de don c'est-à-dire que masakɛ kelen n'o ye président ye o bɛ a sagonamɔgɔw ta k'olu sugandi k'olu bila bila ka taga mali yɔrɔw la donc olu bɛ kɛ a ka cilaselaw ye mais en même temps olu de bɛ yen kunkanko kow ɲɛnabɔ donc o bɛ na ni sababu ye sababu min bi a to eh, jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ hali n'a bɛ fili kɔnɔ tiɲɛ tɛ se ka fɔ a ye wa jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ don o sagona da fɛ n'o tɛ e tɛ fɛn sɔrɔ jamana ko la donc o de la mali yɛrɛ fɛn bɛɛ tun bɛ tɛmɛ a bɛ fɔ minnu ma ko coopérative villageoise eh, moribo tile la ou bien délégué du gouvernement musa tile la a tun bɛ tɛmɛ olu fɛ donc wulikajɔ min kɛra san 1991 o kɛlɛ yɛrɛ fanba dɔ tun ye ko mara ka segin so donc mara ka segin so o ye an ka segin an ka lawale la an tun maralen don cogo min na donc mali tun maralen don i n'a fɔ sunjata ye mali ta cogo min na empire du mali kɔnɔ o de tun ye masakɛ bɛ camancɛ la maintenant eh, masakɛ dankanw bɛ u ka duguw la donc olu bɛ u ka jamanaw kunkankow ɲɛnabɔ san kɔnɔ u ni sunjata tun bɛ ɲɔgɔn ye donc n'u tun ye ɲɔgɔn ye u tun bɛ hakilinabaw falen falen ɲɔgɔn cɛ mais bɛɛ tun ka yɛrɛma hɔrɔnya b'i bolo donc o de la 1992 eh, an ye mission de décentralisation bila sen kan alpha omar konare fɛ donc ka tila k'a laban kɛ ministère de la décentralisation yɛrɛ taalen ɲɛfɛ donc o décentralisation ko a hakilinaw a tun ɲana kosɛbɛ parce que a kun ko yɛrɛ kun talen don k'a di eh, ousmane sy ma donc ousmane sy ale ye i faransɛw ye u ka décentralisation kɛ cogo min na 1982 donc u ye o kɛwalew ta k'olu ladege an bara donc olu ladegeli an bara tubabuw y'u dɛmɛ kosɛbɛ a sira fɛ o de nana ni ka an ka kominiw kereyeli ye mais u yɛrɛ ye ko dɔ kɛ an ka kominiw créetɔ min ɲana kosɛbɛ hali min ma kɛ tubabu bara parce que u ye an ka togoda togodaw to yen u yɛrɛw ka bɛn fɔla ka sɔrɔ ka kominiw créer mais o nana ni eh, kɔlɔlɔ min ye o kɔlɔlɔ de ye k'a fɔ an ka komini ninnu fana ils sont pas viables économiquement parce que normalement ni eh, décentralisation bɛ kɛ aw bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan de telle sorte que économiquement jamu yɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ minnu ma ko entités homogènes ye pour que u ka soit viable économiquement donc olu ma taa ni o aspect ye mais u y'a ta ni an ka lawale kɔrɔlenw ye pour que k'a lajɛ minnu ye bulonda kelenw ye minnu ye siya kelenw ye minnu ni minnu kun bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ ten bon olu fara farala ɲɔgɔn kan an ka kominiw kɔni créera fo électionw nana kɛ o yɛrɛ kɛra innovation belebeleba ye mali ka demokrasi nali ni sisan cɛ parce que n'i ye a ta ka a lajɛ an ka vote kɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw sigi a daminɛna an ka eh, decentralisation yɛrɛ kɔnɔna na mais n'i y'a ye k'a fɔ ko an ka decentralisation yɛrɛ ye nin niveau sɔrɔ ka yiriwa kosɛbɛ baɲumankɛtɔnw sen b'a la parce que n'i ye baɲumankɛtɔnw yɛrɛ ka dɛmɛ lajɛ ka taa se fo agence tan ni duuru ma olu de bɛ an ka decentralisation ani an ka kominiw u y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ par exemple n'i ye kominiw ka financement lajɛ yɛrɛ pratiquement kɛmɛ kɛmɛ sarada la 75 pourcent 75 pourcent o bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de donc n'i ye a ta par exemple k'a daminɛ 2001 na ka na 2008 la baɲumankɛtɔnw tubabuw ye 9000 projets u y'o de financer mali kɔnɔna la commune niveau la pour plus de 105 milliards de francs CFA donc ATT nalen fanga la bon o ye an ka décentralisation nasumaya dɔɔni parce que n'i ye a jateminɛ ATT tun ye sɔrɔdasi de ye donc sɔrɔdasi ale tilala ka decentralisation ko confier kafuguna de la bon kafuguna yɛrɛ dun ala ka hinɛ a la bi ale tun ye musa tarawele ka chef d'état major kɔrɔ de ye donc olu dun ye sɔrɔdasi minnu ye olu ye fanga dɔn ni depuis colonisation wagatiw de ye c'est à dire que ɲɛmɔgɔ kelen bɛ yen ale bɛ ordre di i n'a fɔ kan kɔnɔna bɛ marcher cogo min na o de y'a to hali mali assise min yɛrɛ kɛra an ka decentralisation kan le 14 février 2008 kafuguna y'a fɔ tubabu dɔw ɲɛna o tubabu ninnu tun ye remarque kɛ ko mali decentralisation ko ko kabiri ATT nana ko a ko yoboyabalen don donc kafuguna ko u ma ko an ka decentralisation ko ce n'est pas une course de vitesse ko ce n'est pas une course de vitesse ko c'est une course de fond donc o y'a yira k'a fɔ yɛrɛ kosɛbɛ i b'a ye ko ATT kile wagati olu ye u sulusala an ka decentralisation ko la kosɛbɛ parce que eh, alphaw tun y'a ta ka n'a bila niveau min na ni hali ni o tun ma se a dan na au moins meriw ni kominiw créelen an tun san tan wɛrɛ o kɔfɛ a bɛ fɔ min ma ko transfert de compétencew olu tun kan ka kɛ effectif et puis décentralisation tun kan ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ mais ATT kile komi n y'a fɔ ɲɛna cogo min na sɔrɔdasiko tun don sɔrɔdasiw dun degelen don ka centraliser la donc olu ma se ka nɔba kɛ o ko la kosɛbɛ kosɛbɛ donc an ka décentralisation hali ni a kɛra ka niveau dan eh, niveau min b'a a bɛɛ duguma n'o ye mairies niveau ye bon o yɛrɛ fana o ma kɛ ka se a dan na parce que n'i ye a jateminɛ maire ninnu hali ni fanga nin dir'u ma mais musaka min kan ka taga ni fanga ye o musakaw ma di u ma bon o musaka ninnu ma d'u ma hali n'i y'a jateminɛ mairie kɔnɔ mairie bɛ baara fɛn fɛn kɛ en moyenne n'i ye mairie ka musaka ta k'a lajɛ 40 pourcent o ye mairie yɛrɛ bɛ wari min sɔrɔ bon o yɛrɛ wari fana taxe wɛrɛ t'o ye fo taxe nin kelen ta fɔ min ma ko taxe de développement régional ou bien local donc o mana ta ka bɔ yen nɔ mairie bɛ baara fɛn fɛn kɛ a 50 pourcent a kɛra investissement a kɛra fɛn wɛrɛ o 50 pourcent 50 pourcent o ye ba ɲumankɛ tɔnw bɛ an dɛmɛli min kɛ o bɛ bɔ kɔfɛ de ka don an ka décentralisation ko la donc gouvernement yɛrɛ jɔda ye 10 pourcent dɔrɔn de ye mairies ka investissement ni u ka fonctionnement bɛɛ lajɛlen na n'i ye a ta k'a lajɛ san 2010 2010 Mali budget yɛrɛ la 0,3% o dɔrɔn de consacrera collectivité territoriale la o b'a yira k'a fɔ ko politiquement volonté tɛ yen volonté tun ma kɛ yɛrɛ de depuis ATT kile yɛrɛ daminɛ na pour que kana fɔ ko ka décentralisation don ba la ko ka ɲɛ di décentralisation ma bon et puis o k'i ta ka bɔ yen hali ni ba ɲumankɛ tɔn minnu ko k'u bɛna an dɛmɛ fana donc Mali ye sariyaw ta sariya min b'a a to i tɛ se ka commune eh, dɔ dɛmɛ directement mais i bɛ obligé ka tɛmɛ ANICT de fɛ donc dɛmɛ bɛ don yɔrɔ min na gouvernement de b'o décider ANICT de bɛ o décider donc o bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ ko an ka décentralisation sulusala la kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ ni an ka décentralisation kun ɲɛnabɔra bɔnɛ fɛn fɛn tun bɛ an kan bi bɛn gɛlɛya fɛn fɛn tun bɛ an kan an ka kɔrɔnfɛla la problème fɛn fɛn tun bɛ yen o si tun tɛ sira sɔrɔ parce que nin bɛɛ tun ye décentralisation baliya de donc o de y'a to eh, n'i ye a ye k'a fɔ ko gouvernement banna décentralisation ma en réalité fonctionnaires de kɛlen don ka mafia dɔ bila sen kan o mafia in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ eh, parce que commune kɔnɔ ekɔlisow bɛ jɔ commune kɔnɔ dɔgɔtɔrɔsow bɛ jɔ commune kɔnɔ jibondonw bɛ jɔ donc olu minnu bɛ jɔ kɛ ni wari dira maires ma maires b'o gérer alors que commerçant ba dɔw bɛ yen nɔ olu de ni an ka eh, fonctionnaires bolo bɛ ɲɔgɔn bolo walasa o appel d'offre marché ka di olu ma olu ka na n'olu ka 10 pourcent olu ka 15 pourcent olu ka 20 pourcent ye o mafia in de y'an ka décentralisation bloquer n'i y'a ye hali an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛw wulila dɛ o mafia in de sɔn nɔ don parce que ni anw ka décentralisation tun ɲɛna burudamɛw tun tɛ wuli k'a fɔ k'u ka développement ko problème b'u ka yɔrɔ la ni anw ka décentralisation tun ɲɛna ɲanguma tungarankew mɔgɔ tun tɛ taga ji la k'i yɛrɛ faga ni anw ka décentralisation tun ɲɛna mɔgɔ si tun tɛ bɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ taa kɔfɛ mais o mafia in dɛ olu de kɛlen bɛ k'u sen da an ka décentralisation ko kan de telle sorte que mɛriw eh, fanga dir'u ma nafolo ma di u ma donc nafolo ko o bɛ ɲɛnabɔ hali bi gouvernement ka niveau de la donc an ka décentralisation tora yoboyaba la o cogo de la fo ka na nin fama kura ninnu na bon nin fama kura ninnu fana nana olu yɛrɛ fana ma ba don décentralisation ko la parce que o y'a sɔrɔ bɔnɛ tun binnen don an kan ka ban donc bɔnɛ binna an kan an ka banbaanciw o ni tubabuw ye an fara ɲɔgɔn kan k'an ka taga alizeri donc alizeri eh, bɛnkan sɛbɛn min siɲɛna komi n y'a fɔ cogo min na n tɛ kuma militairement kan dɛ mais politiquement politiquement bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ dɔwɛrɛ t'a kɔnɔ ko ka décentralisation in kɛ k'a se a dan na ani ka kɔrɔnfɛla ko o fanga bonya o décentralisation fanga bonya ka tɛmɛ yɔrɔ tɔw ta kan donc anw yɛrɛ dɛsɛra ka min kɛ sisan nɔ donc parce que bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ mali yɛrɛ ma foyi fɔ a la tubabu de y'a labɛn k'a sɛbɛn ka na n'a ye k'a di an ka mɔgɔw ma u k'a siɲɛ donc o décentralisation ko nin donc ko ka o lase région au niveau la parce que région ni cercle au niveau fana b'a la donc kumalasurunya la eh, fanga min n'o tun kan ka di mɛriw ma ni o yɛrɛ ma di ka se a dan na ko k'o fanga di mɛriw ma ani ka tila ka o fanga ɲɔgɔn k'o di président de conseil de cercle ma k'o o fanga ɲɔgɔn di président de conseil de région ma bon n'i ye a ta k'a lajɛ mali yɛrɛ n'i ye mali ka histoire ta ni mali bɛ niveau min na ani an ka situation bɛ niveau min na o politiki ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ parce que o b'a to an ka région bɛ développer kosɛbɛ an ka cercle bɛ développer kosɛbɛ an ka togodaw bɛ développer kosɛbɛ donc o bɛnkan sɛbɛn in an taara o cadre de kɔnɔna na maintenant an sera eh, o application ma donc o application tun tɛ taga ni constitution ma yɛlɛma donc jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ wɛrɛw sɔrɔ ka sariya bolo ta min bɛ an ka collectivitéw kun kan mais o sariya bolo in u ye o turu a kunjugu kan o sariya bolo in o yɛrɛ o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ fan si parce que diɲɛ fana jamanaw bɛ ɲɔgɔn lajɛ de donc minnu mana politiki minnu bila sen kan aw b'o lajɛ k'o ɲɔgɔn ladege aw bara ni minnu ta ɲɛna ni minnu ma ɲɛ aw bɛ olu adapter mais anw taara bɛnkan sɛbɛn signer ko fanga ka di mɛriw ma ko fanga ka di eh, conseil de cercle ma anw bɛ tila ka na sariya ta sariya min bɛ o ni o tɛ sira fɛ sariya min yɛrɛ bɛ an ka décentralisation fɛn fɛn kɛra avancée fɛn fɛn kɛra la k'an lasegin kɔ o bɛɛ la parce que sariya bolo décentralisation ɲuman tun ye jumɛn ye anw bara fangaw bɛ di eh, président de conseil de cercle ma fanga bɛ di président de conseil de région ma de telle sorte que mali région bɛɛ b'i développer mali région bɛɛ b'i ka investissement kɛ hali mali région kɔnɔna la président de conseil de région bɛ se ka taxe locale kuraw bila sen kan u ka région n'u cogoyaw la par exemple mopti tourisme ni fɛnw développera yen nɔ taxes bɛ se ka bila locale dɔw bɛ se ka bila olu suguw la walasa nafolo bɛ don cogo min na

donc normalement o fila kɔnɔna na sisan an kun kan ka eh, contrôle citoyen c'est à dire que jamana kɔnɔdenw région kɔnɔnaw la ka associationw structurer ka ɲɛ o bɛ se ka président ninnu bɛɛ contrôler cogo min na donc président o président i bɛ a fɔ min ma programme d'activité i kan ka fɛn fɛn kɛ san kɔnɔ donc i bɛ o publier n'i ye o publier o bɛ ta k'a lajɛ maintenant o association ninnu b'i contrôler wagati ni wagati i bɛ niveau min na kalo o kalo donc i site internet bɛ kɛ i bɛ eh, bɛnkan réunion kɛ walasa i bɛ fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna budgetw mana exécuter ka se niveau min na contrôle citoyen bɛ kɛ donc o de tun ye eh, régionalisation ɲuman ye anw bolo donc gouverneur gouverneur o tun nafa bɛ kɛ dɔrɔn ni président du conseil de région olu mana kɛwale minnu kɛ u mana décision minnu ta ale tɛ u valider dɛ ale bɛ a contrôler de a posteriori c'est à dire que décision mana bila sen kan tuma min na ale bɛ a lajɛ est ce que a ni sariya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye maintenant gouvernement ka baara o tun bɛ kɛ dɔrɔn ka région coordonner région bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka baara dɔw kɛ ani prérogative dɔw bɛ yen nɔ ni o ye taabolow ye i n'a fɔ gouvernement ka eh, eh, sɔrɔdasiw i n'a fɔ eh, diplomasi ani jamana wɛrɛw cɛla ani sariyako hali kalanko olu bɛɛ bɛ se ka to gouvernement bolo mais gouvernement ka baara bɛ kɛ coordination ye baara ka kɛ duguma région ka développer an ka denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ parce que région o région bɛ kɛ i n'a fɔ a dama jamana gouvernement fitinin de mais nin bɛɛ bɛ kɛ sous le contrôle du gouvernement maintenant o warikow fana n'i ye anw ka salew lajɛ sale mana sara Salenw mana sara Bamako il faut que sale min bɛ dun kayi yɔrɔ bɛ bɔ kɔfɛ ka don mali la donc taxe bɛɛ bɛ sara bamako de bon ni taxe sarala bamako normalement sukaro min bɛ taa dun kayi kayikaw niyɔrɔ o salenw kan ka di kayi eh, président de région ma walasa olu ka se k'u développer n'o ye ni an tun y'o bila sen kan n'an tun y'o bila sen kan walahi an ka kɔrɔnfɛ problème in tun tɛ wuli wa kɔrɔnfɛ problème tɛ wuli tɛ dɛ hali kɔrɔnfɛ problème wulilen min filɛ nin ye an tun bɛ solution sɔrɔ a la mais an tɛ ka don o da fɛ anw kɔni ka mɔgɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ dɔrɔn yɔli yɔli la c'est à dire que maliko yɛrɛ kɔni dusukasi dan de don quoi parce que comment an bɛ se ka sɔn cogo di an bɛ taa accord dɔ signer an bɛ processus dɔ daminɛ il y a plus de 20 ans n'o ye décentralisation ye ka tila ka taa loi kura ta sariya kura ta min bɛ an nasegin kɔ tuguni ka na n'an ye i n'a fɔ musa tile la kow tun bɛ kɛ cogo min na min bɛ segin n'an ye i n'a fɔ depuis colonisateur b'an bara cogo min kow tun bɛ kɛ cogo min na c'est normal kɔrɔnfɛmɔgɔw tɛ sɔn nin kɔni nin an y'a fɔ nin ma impasse tubabukan na nin an ye impasse de la solution foyi de tɛ nin na nin kɔni nin ye a b'i n'a fɔ an ka faamaw yɛrɛ t'a fɛ de dɔrɔn solution ka sɔrɔ mali yɛrɛ ka développement na parce que an bɛ to ɲɔgɔn nɔfɛ tan ɛ mun bɛ kɛ wari bɛɛ bɛ don bamakɔ ni wari bɛɛ donna bamakɔ gouvernement bɛ wari bɛɛ dun wari bɛɛ bɛ dun an ka ministère ninnu de kɔnɔ foyi tɛ développer foyi tɛ taa région kɔnɔnaw la foyi tɛ taa fan si donc an bɛ continuer ni o système ye tentɔ mais fo wagati jumɛn parce que kɔrɔnfɛmɔgɔw wulila sini sikasokaw bɛ wuli sinikɛnɛ kayikaw bɛ wuli tant que an ma développement kɛ tant que nafolo min bɛ sɔrɔ a ma don jamana kunko da fɛ jamana tɛ taa ɲɛ bon anw dun bara solution kelen pe min b'o la dɔrɔn o ye an ka régionalisation in de ye an dun bannen don ka don o de da fɛ an ka ɲɛmɔgɔw bannen don u sirannen don parce que o régionalisation in o bɛ i sen de da u ka yuruguyuruguw kan parce que wariw tɛ gérer bilen bamakɔ bureau kɔnɔ wari bɛ taa gérer terrain kan de donc an bɛ o niveau de la donc an ka accord ko bloquelen don politiquement ka se nin niveau de la parce que banbaanci minnu bɛ kɔrɔn fɛ u y'u ban lagalagatɔ tɛ o eh, u y'u ban bon u jo don pourquoi u bɛ sɔn a bɛ taa bɛnkan sɛbɛn signer an bɛ tila ka na fɛn wɛrɛ loi kuraw ta tuguni k'an ban régionalisation ma ka tila ka na fanga bɛɛ di gouverneurw ma tuguni parce que o gouverneur ninnu eh, olu bɛ nommé bamakɔ de koyi donc n'olu nomméra olu bɛ taa yɛrɛ sago kɛ u la an ka région kɔnɔnaw la donc olu de bɛ kɛ faamaw ye yen nɔ alors que président du conseil minnu bɛ ka olu bɛ élu de population de bɛ ka olu choisi donc légitimité bɛ olu de la franchement ni an m'a ko lajɛ ɲɔgɔn bolo maliko in kɔni solution t'a la dɛ c'est à dire que ni même fɛn dɔw bɛ politiquement n'aw tɛ se aw bɛ mɔgɔw ɲini mɔgɔ minnu b'a dɔn olu ka a ɲɛfɔ aw ɲɛna ka aw dɛmɛ mais an bɛ taa loi dɔw ta ten ka tɛmɛ n'olu ye an ka assemblée la vraiment c'est pas la peine donc o de tun bɛ n fɛ bi ka fɔ na o de tun y'an ka bi video ye k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma a kana ɲina dɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo donc k'an bɛn dɔgɔkun nata